Is iad Port Laoise an fhoireann is rathúla i gContae Laoise le 35 Craobh an Chontae, 7 gCraobh Laighean agus aon Chraobh na hÉireann amháin buaite acu. Ach le blianta beaga anuas is ag Cúl an tSúdaire atá an lámh in uachtar agus bhuadar trí chraobh as a chéile siar i 2022. Cé acu den dá fhoireann seo a bheadh ag ceiliúradh Craobh Pheile Laoise 2024. Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Tá trí athrú déanach déanta ag Cúl an tSúdaire don chluiche ceannais seo agus an chéad cheann sa líne lán cúl le Jordan Fitzpatrick ag tosnú istigh sa chúinne. Keith Bracken agus Eoin McCann ag tosnú i lár páirce agus na hathruithe eile déanta i measc na dtosaithe, Colm Murphy agus Darragh Slevin i measc an cúigear déag tosaigh. Tá Conor Brown ana láidir sa chúl do Phort Laoise agus tosaithe láidre acu freisin, coimeád súil tráthnóna ar Josh Hogan, Benny Carroll agus Kevin Swayne Agus an lán tosaí freisin Kieran Lillis. Tá slua deas bailithe isteach go dtí Páirc Uí Mhórdha Laois Hire don cluiche ceannais peile, an Cloch Baile Cholla in uachtar san iománaíocht an tseachtain seo chaite. Cé a thabharfaidh leo craobh na peile? Táimid ag súil le coimhlint maith anso tráthnóna idir a dhá fhoireann a bhí ar fheabhas sa chomórtas go dtí seo i mbliana. An ceann seo sleamhnaithe tríd ag Cúl an tSúdaire. Deis ansan ag an lán tosaí. Darragh Galvin, scór maith aige siúd. Agus níl aon cheist go bhfuil tosaithe den chéad scoth ar dá thaobh anseo tráthnóna. Amach ansan ag Luke O'Reilly, ceann íseal agus gan éinne ag dul sa tóir air ach ag an deireadh. Thar n-ais ag Port Laoise agus seans acu siúd teacht amach babhta amháin eile. Spás istigh ansan, an ceann san ag tuirlingt go contúirteach istigh, smacht ag an bhfear sa chúinne, DJ White le huillinn géar go maith. Tá an cúilín aige do Phort Laoise. Tarna ceann as a chéile ag White. Deacair na foirne a scarúint óna chéile. Deis ansan babhta amháin eile ag Cúl an tSúdaire agus Ronan Coffey le seilbh. Cabhair ag teastáil áfach, caithfidh sé dul siar. Tá na rialacha nua ag teacht ar na bioráin sna seachtainí beaga atá romhainn amach. Beidh le feiscint conas mar a bheidh acu siúd ó thaobh tionchar ar an gcluiche. Tá seans ansan ag Jake Foster. Cruinneas leis an iarracht sin. Bhíodar foighneach. Foster san áit cheart ag an deireadh. Bearna anois de dhá chúilín. Seo chugainn anois, Emmet Moloney. Beirt ag teacht amach ag iarraidh é a stad ansan. Ach ag an deireadh thar n-ais chomh fada le Kieran Lillis agus sleamhnaithe tríd ansan. Tá an comhimirt go maith eatarthu. Seans anois ag DJ White. Fuair sé cúilín ón dtaobh eile le huillinn géar go maith an ceann san. Géar freisin ach díreach thar an trasnán ansan. An tríú cúilín sa chéad leath ag DJ White. Agus Port Laoise cúilín chun na maitheasa. Dar ndóigh, siad Port Laoise atá ar barr ar fad i gContae Laoise agus cúig chraobh agus tríocha tugtha leotha thar na blianta agus deis anso ag Cúil an tSúdaire. Oscailtí ansan, b'fhéidir go bhfuil seans ar chúl an ceann san ag an deireadh ag Jake Foster. Bhí leathsheans ansan ar chúl aige ach ag an deireadh caithfidh Cúil an tSúdaire a bheith sásta an ceann san a bheith curtha thar an trasnán, seacht in aghaidh a cúig. Seo chugainn arís Emmet Moloney. Anois go dtí an fear contúirteach sin é DJ White an t-éinne amháin ar chlár na scór ón imirt dóibh. An ceathrú cúilín anois ag DJ White. Ag brath an-chuid air sa chéad leath. Seacht in aghaidh a 6 anois. Agus an réiteoir ansan, Brendan Hickey, á rá go raibh calaois feicthe díreach os a chomhair amach agus deis ag Cúil an tSúdaire dul ar an ionsaí. Babhta amháin eile spás istigh ansan smachta go hálainn ag Jake Foster fós ag dul isteach an uillinn ag teacht níos fusa dó. Foster le seilbh i gcónaí leis an gciotóg! Á, sár chúl ansan ag Cúil an tSúdaire! Jake Foster, dhein sé obair go leor chun dul isteach ann agus bhí obair le déanamh aige, címid ansan seilbh bailithe aige, An cosantóir fágtha ina dhiaidh aige agus ag a deireadh gan ach aon rud amháin ar a intinn, cúl a bhaint amach, scór tábhachtach roimh an briseadh. Anois an bhfuil freagra in Port Laoise, sin í an cheist mhór ag an staid seo. Scór ag teastáil go dóite tar éis an ceann san a ghéilleadh. Téann sé isteach go dtí an fear istigh sa lár, sin é Josh Hogan. Theastaigh sé sin uathu. Scór maith ansan ag Port Laoise. Deis eile ag Cúil an tSúdaire, an ceann seo smachta ag Jason Moore. Dar ar aghaidh an pas gan a bheith iontach in aon chor agus tá sé seans arís do Phort Laoise roimh an briseadh. Tá roinnt imreoirí ag glaoch na peile trasna chucu ag an deireadh. Tá sé ag an bhfear lár páirce, Damon Larkin. Seans aige siúd, an ceann seo treoraithe thar an trasnán, an bhearna síos go dtí dhá chúilín agus sinn ag teannadh ar an mbriseadh. Agus an réiteoir Brendan Hickey chun an ceann san a chaitheamh in airde arís. Tá sé thar n-ais le Cúil an tSúdaire, dar ndóigh tá 15 craobh buaite acu. Anseo i Laois an ceann deireanach in 2002 nó 2022 agus b'in an bhliain go deimhin nuair a bhuadar trí chraobh as a chéile. Tá craobh na bliana seo caite buaite ag Naomh Sheosaimh agus chaill Port Laoise an ceann san dar ndóigh. Cúil an tSúdaire anois ag teacht. Iad chun tosaigh. Deis go healaíonta ag Jake Foster. Á! Sár chúilín ansan aige. Istigh leis fhéin gan cheist tráthnóna. Sin an difríocht. Roinnt dos na himreoirí móra ábalta na scóranna a aimsiú. Bhuel an t-ionsaí leathbhlocálta ach an réiteoir tabhairt buntáiste thar n-ais ag Port Laoise agus bronntanas de chúilín ansan ag Paul Cahillane. Bhí deis ag Cúil an tSúdaire é a ghlanadh, níor éirigh leo agus go hobann, thar an trasnán, Seo chugainn deis eile ag Darragh Slevin. Cur chuige an-mhaith ag Cúil an tSúdaire. An ceann seo ag Murphy. Trasna anois, chomh fada le Jake Foster. Á! Sárghluaiseacht arís ag Cúil an tSúdaire. Anois a 1 a 6 aimsithe ag Jake Foster agus ag an staid seo iad ag féachaint níos fearr. Am fós le dul is brú ar chosantóirí Phort Laoise ansan. Tá fuinneamh agus misneach níos mó Cúil an tSúdaire ag an staid áirithe seo agus seo chugainn arís iad. Fonn tuilleadh scóranna orthu ag an staid seo. An pháirc ag teacht beagáinín sleamhain ag an staid seo Phort Laoise. Deis arís ag Jake Foster. Pas oibrithe isteach ansan chomh fada le Colm Murphy. Murphy fós ag dul ó lasmuigh de anso seans ar chúl agus tá sé sin neadaithe sa líontán ag Darragh Galvin. Imirt an-chliste ar fad, ní rabhadar pioc leithleasach. Chímid arís ansan ag teacht isteach bhí Colm Murphy. Thug sin pas lasmuigh agus gan aon chor aon bhrú in aon chor air féin. Críochnaigh sa líontán, an tarna cúl anois. Cuimhnigh fuair Port Laoise 15 cúl ins an ceithre chluiche go dtí seo. Níl tásc ná tuairisc ar chúl dóibh anso tráthnóna ach tá seans eile ar an dtaobh eile agus an tríú cúl neadaithe sa líontán anois ag Cúil an tSúdaire agus Colm Murphy. Chruthaigh sé an cúl deireanach, an ceann seo anois tógtha aige agus sin sin mar choimhlint. Chímid arís cosantóirí Phort Laoise ar fud na háite agus cúl leis an gciotóg íseal san eangach. Tá an bua geall le bheith tugtha leotha anso, an réiteoir ag faire ar an uaireadóir agus an fheadóg dheiridh séidte anso, Cúil an tSúdaire i gceannas arís anso i Laois, an séú craobh déag tugtha leotha agus níl aon cheist fé iad níos fearr tráthnóna.